Is fuath liom é a rá ach na cluichí ceannais go léir a chaill mé, tagann siadsan chun cinn ach is cinnte go mbíonn 2010 i gcónaí thuas ann ach is dócha nach bhféachann tú siar air go dtí go mbíonn tú críochnaithe ag imirt so níor fhéach mise siar air go dtí thart ar sé bliana ina dhiaidh sin agus ag breathnú siar ar an gcluiche anois, is cinnte gur lá iontach a bhí ann domsa agus an buaicphointe is mó i dtaobh peile de domsa. Comhairleoir Rachel Ruddy, Sorcha Furlong, a múinteoir Gaelainne agus Corpoideachais,
Ard an lae go deas agus. I 2009, chailleamar in aghaidh Corcaigh le pointe amháin le Áth Cliath Agus bhí an t-ádh liom leis an gclub gur éirigh linn dul chomh fada le Cluiche Ceannais na hÉireann sa ngrád idirmheánach agus bhí cúigear againn ar an bhfoireann sin a bhí ar ar phainéal Átha Cliath freisin agus faraor chailleamar an cluiche ceannais sin le pointe amháin chomh maith agus níor chríochnaíomar go dtí mí na Nollag is dócha so ní raibh mórán de sos againn, bhíomar díreach ar ais isteach le Átha Cliath agus is dócha gur chabhraigh sé sin liom toisc go raibh mé le díriú ar 2010 Agus bhíos tar éis dhá chluiche ceannais a chailliúint agus chinntigh mé dom féin nach raibh mé ag iarraidh é sin a mhothú arís leis an gclub nó leis an gcontae. Bhuel, is dócha go raibh go leor seanfhondúirí ar an bhfoireann a bhí ann ó 2003 nó 2004 agus bhí go leor cailíní óga a raibh tar éis teacht ar an bpainéal freisin a bhí, tar éis déanamh go hiontach leis na mionúir agus na grádanna go léir faoi aois. So bhí go leor cailíní óga leis an taithí sin ar buachaint agus go leor eh seandaoine nó daoine le go leor taithí eh a bhí tar éis cluiche ceannais a chailliúint cheana féin agus go raibh an an taithí sin go maith chun nasc a dhéanamh idir an óg agus an aosta. Is cothromaíocht deas a bhí ann leis an bhfoireann don bhliain sin. Tá is agam féin ag glan idir dhá cheann na mbearta, Fiona Ní Chorcráin Níor éirigh rómhaith linn le linn an tsraith. Dícháilíodh muid go dtí Roinn 2 ach you know ní raibh na cluichí ródhona, bhí pointe nó dhó idir na foirne ag an deireadh ach tar éis an tsraith ansin tháinig Martin Kennedy isteach agus chabhraigh seisean go mór linn i dtaobh meon agus an méid a bhí le déanamh againn ag gach seisiún traenála seachas díreach ins na cluichí ansin. So yeah chabhraigh sé go raibh daoine nua ann le héisteacht leo chomh maith. Yeah, i dtaobh an chluiche ceannais sin a bhí difriúil ón bhliain roimhe, you know, rud a rinne Martin Kennedy linn, dúirt sé linn go raibh sé an-tábhachtach go raibh gach rud mar a bhíodh sé le bheith an tseachtain roimhe. So, rinneamar cleachtadh ar an am a thosnódh an cluiche, ar an Domhnach roimh ré, agus éisteacht le Amhrán na bhFiann agus ag déanamh máirseáil timpeall an. an páirc peile freisin so bhí rud cosúil le sin tábhachtach dúinn le déanamh agus is dócha gur oibrigh sé mar nuair a bhí seo á dhéanamh againn i bPáirc an Chrócaigh bhí an taithí againn ar é a dhéanamh an tseachtain roimhe. Ar lá an cluiche ceannais bhí gach rud réidh againn, bhí gach duine ullamh. Bhuaileamar le chéile i Naomh Bríd, mo chlub féin, gach uile tseachtain. Agus ar an lá sin, bhí an bus déanach. N'fheadar cad a tharla ach bhí sé uair an chloig déanach. Ní raibh mórán ama againn ins na seomraí gléasta agus de ghnáth bhíodh am againn a bheith amuigh ins an seastán ag féachaint agus ag sú isteach an t-atmaisféar go léir a bhíonn ann ach ní raibh sé sin againn ar an lá sin. Ach bhí an meon i gceart ag gach éinne agus pé rud é, níor chuir sé isteach orainn. Bhí mise i gceannas ar Gemma Begley a mharcáil agus B'ise an príomhscórálaí an bhliain sin. Fuair sí an Golden Boot, is dócha, an bhliain sin freisin. So bhí sise i m'aigne, you know, chomh maith le bheith ag scóráil, bhí sí breá ábalta daoine eile a thabhairt isteach san imirt. So bhí mise gnóthach léi san. Ach is cuimhin liom, you know, bhí gach éinne ag imirt chomh maith sin ar an bpáirc go raibh, nach raibh mórán le déanamh agamsa chomh maith. Bhí gach duine ag buachaint na battles go léir a bhí acu so bhímid ag bogadh le chéile an t-am ar fad. Ní raibh mé riamh liom féin ag faire ar aon imreoir. Agus is cuimhin liom sa chéad leath, déanach ins an chéad leath, go bhfuair mé liathróid amháin agus sheol mé liathróid fada isteach go Sinéad Ahern mar bhí sise ag imirt thar barr, you know, chomh maith is gur imir sí riamh. Sheol mé liathróid fada isteach chuici, bhí sí amach, socair ar an líne fiche is a haon, chas sí, d'fhág sí Máire Kelly ina diaidh agus fuair sí cúl den scoth le thart ar trí nóiméad le dul go leath ama agus ag an am sin is dócha gur thuig mé go raibh gach rud ag bogadh ar aghaidh go maith dúinn. Bhí go leor ullmhúcháin déanta againn ar na ciceanna amach agus ar an lá sin d'oibrigh siad go hiontach dúinn. Bhí Cliona O'Connor thar barr. you know ní raibh ort ach a bheith ins an áit cheart agus chuir sí i do lámh é, bhí siad iontach agus ba rud an-tábhachtach dúinn iad ar an lá freisin mar nuair a oibrigh siadsan dúinn bhí sé i bhfad níos éasca dúinn dul ar an ionsaí so bhí na ciceanna amach ar an lá foirfe, is cuimhin liom é sin go maith. Tá Cliona O'Connor ar fheabhas ar fad leis na ciceanna amach go dtí seo, tá siad tomhaiste agus. Yeah, is cuimhin liomsa ag an deireadh nuair a shéid an bonnán sin, bhíos ag. ag lorg na cailíní eile ó Naomh Bríd, Colleen Barrett, bhí mé ag lorg ise, Tolua Carroll ar mo bhinn tí agus Ailish McKenna, Noelle Healy agus Elaine Kelly agus thánamar le chéile i lár na páirce ar deireadh agus just rud an-speisialta dúinn é sin ar an lá toisc go raibh an méid sin déanta againn le chéile leis an gclub agus leis an gcontae. Ceiliúradh mór sa chathair anocht agus, bhuel, ardmholadh do Gerry agus ardmholadh don foireann uilig agus na cailíní uilig agus Denise agus an. cinnireacht a léirigh sí agus an-chuid daoine sásta é sin a fheiceáil inniu. an-iontach don chluiche. Bhuel, tá sé go hiontach. Níl aon teorainn le foirm nuair is acu atá taithí. In 2016 chailleamar, d'éirigh mise as and bhuaigh siadsan in 2017, 18 agus 19 ach you know domsa ag an am sin theastaigh uaim clann a bheith agam agus mar bhean tá sé an-deacair a bheith ag traenáil agus ag imirt peile agus tú ag iompar clainne. Ach rugadh Caitríona dhá sheachtain, or coicís, roimh an cluiche ceannais i 2017, so bhí sise ann liom ar an lá agus is dócha go raibh sé sin beagáinín níos éasca dom, ag breathnú amach orthu a bheith ag buachaint tar éis na cailliúint go léir a bhí againn. Ach domsa, bhí an taithí agam ar a bheith ag imirt agus bhí am iontach agam nuair a bhí mé ag imirt agus bhí mé sásta leis an méid a bhí déanta agam. Chabhraigh sé go mór liom go raibh an bua sin againn i 2010. I mo shaol go dtí seo, you know, tá an t-ádh liom go bhfuil dlúthchairde agam ó Pheil na mBan agus táim tar éis a bheith an-aclaí, tá, táim sláintiúil, em, dá bharr freisin agus thug sé go leor taitneamh dom i mo shaol agus mhúin sé a lán dom freisin, you know, i dtaobh, em, dílseacht agus chuile shórt cosúil leis sin. Is aoibhinn liom a bheith, eh, mar chuid d'fhoireann agus chabhraigh sé go mór liom, em, i mo shaol taobh amuigh den pheil freisin. Agus chomh maith leis sin, tá, tá mé fós in ann a bheith ag obair leis. Tá an t-ádh liom go bhfuil mé ag obair le Peil na mBan freisin. Níos mó taithí ag Áth Cliath an uair seo. Nuair a chomhairíonn tú an méid bonn atá ag an bhfoireann is dócha go bhfuil níos mó ag, eh, ag Corcaigh ná mar atá ag Áth Cliath agus is suntasach an rud é sin agus ag breathnú air go bhfuil siadsan tar éis níos mó bua a fháil ná mar atá ag Áth Cliath. Agus anois is féidir liom an rud céanna a dhéanamh le mo bheirt iníon, is féidir liom An grá atá agamsa don pheil a thabhairt dóibhsan chomh maith.